Mukuganiza kuti munthu ubambo wa munthu wina angatithandize kuno? Kuno kuno kuno kuno kuno ndi kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Muluzi kuno. Kodi mukumva? Pasapezekenso munthu wina azikavotera zinazo achita bwino? Mwamukonda Profesa Arthur Peter Mutharika? Chonde tizatuluke mu nyinji mwathu. Kodi tamvana? Bwana, ine mawu ambiri ndilibe.

olemekezeka ake ndani amene ali apabulisite achipani cha udf ndikanena kuti kumpoto muzingonena kuti yellow blue tamvana kumpoto Kuti kumpoto chigawo cha pakati kuno kumwera kuno kumwera kuno kuchikwawa DPP woye DPP woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye Atupele Muluzi woye Olemekezeka inu a president a chipani cha udf komanso amene muli nduna ya zamagetsi komanso inu amene chakomera Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko lino la Malawi kukusankhani inu kuti mukhale running mate wawo pa chisankho chimene chikubweraku. Olemekezeka Right Honorable Atupele Muluzi, mulandire ulemu wanu. Olemekezeka akuluakulu onse a chipani cha udf komanso chipani cha dpp amene muli pano osayiwala bwana munditengerepo mwayi ngati ine publicity secretary wa chipani cha udf ndilengeze kwa anthu akuno ochokera ku chikwawa kuti bwana zinakukomerani masiku apitawa inu ndi national executive yanu yonse kuwasankha a MP a kuno bambo Khumbanyiwa ngati Deputy Secretary General wa chipani cha udf. Ndipereke ulemu kwa wachikulire nduna komanso amene ali Regional Governor wa chipani cha DPP chigawo chino cha kumwera olemekezeka bambo Mchacha chikuni cha utsi mulandire ulemu wanu. Pepani napita patsogolo pang'ono. ndinayenera kuchita recognize a vice president a chipani cha udf chigawo chino chakumwera olemekezeka bambo lance mwayi mbewe amene muli pompano ma mp onse ochokera kuno ku chikwawa ma mp onse ochokera ku nsanje komanso agogo athu amene atilandira pano ndi mafumu onse amene ali pano mwachidule anyamata a Blue League, ma Young Democrats, ma Cadet onse mwachidule amayi ndi abambo moni onse. Ine bwana msonkhanowu si wanga, msonkhanowu ndi wanu. Angondidzutsa kuti ndipereke moni komanso ndilankhule zinthu ziwiri zitatu. Bwana tithokoze kwambiri a Professor Peter Mutharika pokuganizirani inu kuti mukhale running mate wawo. Ife a udf bwana takhala kunja kwa boma zaka mwina 15 zapitazi tinafinyika bwana kwangobwera adadi kunena kuti ana anga musafinyike inu atupele bwerani apa ndi mbumba yanu yonse ife tikane iyi ine ndiye ndinali namba 1 alipo amene samafuna kukhala mboma bwana Tikuthokoza chifukwa cha chimenechi chachiwiri bwana inu ndi munthu wanzeru ndakuonani nthawi imene anzanu onse amene amati ndi atsogoleri achinyamata mdziko muno akuti chifukwa amaswa masitolo a anthu osalakwa inu munakhala pee zimenezi a peter mutharika komanso ambuye kumwamba mulungu amaona Bwana, pa nthawi imene njala inavuta mdziko muno, Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kuti chimanga chambiri chimene chili ku Lilongwe chibwere kuno kuti nawonso anthu aku Chikwawa adye. Ena amene akuti ndi atsogoleriwo anatuma anthu achifwamba kukaphwetsa galimoto ja matayala kumutematema driver kuti ali kuti anthu aku Lilo- ku Chikwawa asadye. chifukwa cha iwowo amenewo ndi anthu ndiye wina uzibwera kuno kumati kwacha kwacha kwacha kwacha iwetu iwe iwe bwana ife tili ndi chikhulupiriro kuti mmene inu mwayima ndi profesa arthur peter mutharika sipazabweranso kuno munthu kumati kwacha kwacha kwacha kwacha kuno bwana munthu akati mtsogoleri umafunika kukhala kuti munthuwe ndi wodekha. Kodi abale anzanga, Atupele Muluzi mmadziwa? Muna- munayamba mwawaona akukangana ndi munthu? Mawu omaliza, bwana mpando umene akupasaniwu ndi waukulu. Anzanu atapasidwa mpando umenewu amayenda ndi malegeni, inu musadzayende ndi legeni bwana. anzanu atatenga mpando umenewu mmalo mokagwira ntchito yokuti anthuwo adye bwana anali bize ati kusai- kusewera basketball bwana zimenezo zachibwana musatsanze bwana zinazo tikakamba kutsogoloku koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti ife a udf takondwera nazo zimene mwachitazi aliyense wa udf akavotera pamene pali chimanga aliyense wa udf akavome- akavotera ndani adadi sichoncho kodi sichoncho kodi sichoncho kodi adaditu ndi mpheredzenge mwana wabadwira m'mabondo chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba dpp woye nthawi ino mwachangu kwambiri ndiadzutse a vice president Lasi Mbewe Mawawe chala mwamba chala mwamba chala mwamba Arthur Peter Mutharika woye you you Ah, mwachidule nsakutayireni nthawi bwana VP. Ah, ndipereke ulemu kwa atsogoleri onse a chipani cha UDF, atsogoleri onse a chipani cha- cha DPP, mafumu athu amene muli pano, ma MPs nonse muli pano. Ine mawu anga ndi ochepa, ndingofuna ndikufunseni funso limodzi. Kodi mmapemphera? Mmapemphera? eh? Kaya mmapemphera ku mzikiti, kaya mmapemphera ku chalichi, nthawi zina munthu mafoka. eh? ndiye wakhala kuti wapita ma week angapo usanapite ku chalichi abusa nkubwera kuzakuyendera kunena kuti kodi inu sitakuoneni papita miyezi ingapo simunabwere ku chalichi sungapita ku chalichi sungapo kupita ku chalichi muyambe ndiye ashehe kubwera kuchita kufika pakhomo pano kunena kuti inu mwapi- ma- mapita masiku ambiri musakubwera kuti kumzikiti muziyamba kupita ku- ku- kumzikiti ndiye ndikuwuzeni pano Anthu ena atha kumachita manyazi kumaopa kuti, Koma ndikapitanso kutchalitchi kuja, awo akandinyogodola chifukwa choti sinapite kutchalitchi miyezi ingati, awo azikandinena kuti, Awo samabwera kutchalitchi lero, akuchitako chani kutchalitchi lero? Ndiye pano ndikuuzeni, tchalitchi chake chimene chili pano ndi udf ndi dpp. A shehe, a shehe kapena abusa amene abwera kuzakuuzani kuti. Ngati simumapita ku tchalitchi, ngati munasiya kupita ku tchalitchi, ngati munasiya kupita ku mzikiti, yambaninso kupita ku mzikitiko. Abusa ake ndi atiwo? Achina kubwera kuno ku Chikwawa kuzakuuzani ninu, atsogoleri athu, abambo athu, amayi athu, makolo athu, ana athu kuti pa 2 July tonse.

wa chipani cha dpp ndi chipani cha udf oye mgwirizano wa president profesa arthur peter mutharika ndi atupele oye honorable khumbanyiwa oye chirevare oye olemekezeka honorable lance mbewe amene muli vice president wa chipani cha udf olemekezeka honorable minister amene muli nduna ya boma komanso regional governor wa chipani cholamula cha dpp ndi atsogoleri onse a national governing council A MP a dera lino Hon Khumbanyiwa amenenso muli a Deputy Secretary General a chipani cha udf, ma MP amene ali pano ndaona Hon Ganda, Hon Dossi, Hon Mcheka Chilenje, Hon Phoya komanso ma MP onse amene ali pano, atsogoleri onse a zipani ziwiri, magogo, agogo athu landirani ulemu wanu mwachidule. Amayi ndi abambo, masikati masikati, kulitani ine atupele ung'onong'ono diriteretu asa amayi ndi abambo ndikuthokozeni Komanso mundilole kuti amene muli Asilamu ngati ine As-Salam Alaikum. Aleluya! A President a dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika andituma kuti ndidzakuoneni, ndidzakuyendereni komanso ndidzakupatseni moni. Monga mukudziwa a President athu a dziko lino, akuyimanso pa chisankho cha pa 2 July ngati president wa dziko lino la Malawi. Iwo andisankha ine kuti ndiyime nawo ngati wachiwiri wawo ngati vice president wa dziko lino la Malawi. Izi zikutanthauza kuti chipani cha dpp ndi chipani cha udf zili pa mgwirizano. Mukaona wa dpp ndekuti mwaona wa udf. Mukaona wa udf ndekuti mwaona wa dpp. Ena mwina muzifunsa kodi nchifukwa chani zipani ziwiri zimenezi za dpp ndi udf ndi zipani zimene zimatsata demokrasi. Demokrasi, amayi ndi abambo, ndi ufulu olankhula zakukhosi komanso ufulu wachibadwidwe. Mukayang'ana mawu a dpp, mawu ndi Democratic Progressive Party, muli mawu a democratic. Mukayang'ana mawu a udf. the United Democratic Front muli mawu oti chani a Democrat kutanthauza kuti zipani zimenezi ziwiri zimenezi ndi zipani zimene zimateteza demokrasi yathu ya mdziko muno ndi zipani za mtendere ndi zipani za chitukuko mukumbukira mayi ndi abambo kuti pali chipani china chimene chinkakana matipate muno, chimene chimakana democracy muno, mpakana lero savomera kuti tili pa democracy. Taonani chisankho chimene chapita chija, 10 months yonse atangolephera chisankho, kuyamba kumenya anthu, kuphwanya masitolo, kumenya azimayi, kutuma anyamata kuti azigenda. Ena ataya katundu wawo, azimayi osalakwa akugulitsa katundu wawo kulandidwa, ena kulima kumene kwatchetchela munda wawo. Anthu amene 10 months taona amayi ndi abambo zinthu zachisoni. kwambiri kuchitika mdziko muno anthu akumwera anthu kuwaotchera katundu kuwathamangisa kuwauza zibwererani kwanu kumwera ko kwanu konko zakhala zikuchitika ku central region chizinthu zomvesa chisoni mpaka na wa polisi akugwira ntchito yache ono wapolisi Imedi kumupha mopanda chisoni kodi ndikufunseni abale wanga ndikufunseni ngati akupanga zimenezi ali kotsutsa nanga akhoza kupanga bwanji ngati akulamula boma teni months yapitayi enani mwina mmadabwa Munaona president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ali phee ndi wodekha kwambiri chifukwa iwowo ndithu amakhulupirira democracy koma sikuti phee uja ndiye kuti mwaone kuti a president athu alibe mphamvu ayi amene aja amayi ndi abambo ali ndi mphamvu zonse ngati commander in chief wamkulu wa Malawi Army, Malawi Defence Forces, komanso ndi wamkulu wa polisi atangofuna amene aja kulamula kuti omberani kunakafa anthu ambiri mdziko muno koma president Mutharika waonetsa kumtundu wa Malawi waonetsa dziko lonse lapansi kuti ndi mtsogoleri amene ndi amatsata democracy ndi mtsogoleri wodekha ndi mtsogoleri wa mtendere komanso amayi ndi abambo tikumbukire chinthu chimodzi ena amafuna ati ayese basi kuyendetsa koma lenala umpatsa basi kuti ayendetse zanzeru zimenezo sagwetsa sayigwetsa lenala sumpatsa basi kuti ayendetse ngati pali mtsogoleri muno mu africa Ngati pali mtsogoleri muno mmalawi amene ali ndi experience osati masewera ya kayendetsedwe ka dziko ndi president professor Arthur Peter Mutharika. Taonani ine ngati chitsanzo. Atupele ena amangoti ung'ono ung'ono ukiti ukiti sichoncho taonani ndinapita ku chisankho 2014 ichi sizinayende koma tinangoona aprofesa kuti atenga boma nangovula chipewa sinapange makani nangoti e eh, wachikulire saluti iwo ananditenga ngati nduna yawo ya boma sanatenge sanayang'ane kuti akuchokera chipani china kapena ndi mtundu wina kapena chipembedzo china ananena kuti mnyamata tabwera pano uthandize tigwire ntchito kumanga malawi mukayang'ana cabinet ya president professor arthur peter mutharika muli achinyamata ambiri mmene muli olemekezeka ali apawo the minister of irrigation and water development wachinyamata taonani mmene muna anyamata amene amene ife tikuphunzira ndale ndi kayendetsedwe ka dziko kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi professor athu. Kodi mukumudziwa professor? Professor amatha kuphunzitsa ndi akutiphunzitsa ife achinyamata chikhalidwe kuti tikhoza kusiyana zipani tikhoza kusiyana mitundu Tikhoza kusiyana zipembedzo koma tikhoza kugwira ntchito limodzi kuti timange Malawi limodzi. Zisatengere kuti mukaona munthu wa kumpoto ameneyo ndi m'bale wanu. Mukaona munthu wa kumpoto ameneyo ndi m'bale wanu. Mukaona munthu wa pa Central Region ameneyo ndi m'bale wanu. Mukaona munthu wa ku Eastern Region ameneyo ndi m'bale wanu. Mukaona munthu wa ku Southern Region ameneyi ndi m'bale wanu. Ndi zimene a Prof. Arthur Peter Mutharika akutiphunzitsa. Koma samatiphunzitsa. Ndiye achinyamata timvane bwino bwino a president Prof. Arthur Peter Mutharika amakhulupilira kwambiri kuti achinyamata nawonso apatsidwe mpata wa kayendetsedwe ka dziko koma vuto pepani mundikhululukire ena mwa ife tili ndi phuma kwambiri. Tizitha kudziwa kuti nthawi imafika osati kuthamanga kwambiri. Zomvetsa chisoni pali achinyamata pano mu dziko muno amene akutumidwa kuti azipanga zinthu zachifwamba, azigenda, azitukwana, azinyoza ena, akuluakulu akuwapatsa ndalama, kangakandalama kosadziwikanso bwino. kuwapatsa mowa ayambe kugenda masitolo phwanyani masitolo phwanyani katundu akapanga choncho anyamata akumangidwa akamangidwa muja akupita ku ndende anthu awatuma aja ali mmakhomo mwawo akungomwa makofi koma taonani aprofesa arthur peter mutharika akunena kuti achinyamata ndikupatseni mwayi ndiye chifukwa chake Mwaona kuti a president athu a dziko lino asankha ine Atupele Muluzi kuti ndikhale wachiwiri wawo ngati vice president wa dziko lino la Malawi. Pondisankha Pondisankha anandiuza mawu kuti Atupele ndikukupasa ntchito imeneyi kuti ugwire koma kuyambira lero achinyamata asamafinyike iwe ulipo. DPP oye! Aprofesa oye! UDF oye! DPP oye! A profesa, a president athu profesa Arthur Peter Mutharika akamakhala pansi akuganiza anthu kuno ku Chikwawa Shire Valley azimayi azibambo azigogo akamakhala pansi amaganizanso achinyamata kuti inu mukhale osangalala ndiye nchifukwa chake a professor Arthur Peter Mutharika akumanga msewu wa tala kuti kuno ku Shire Valley kuno kutseguke msewu ukamangidwa mayi ndi abambo ndiye kuti chitukuko chambiri chibwerako mwaonanso profesa arthur peter mutharika akuganiza kwambiri ntchito ya ulimi ndi kuno Vuto lalikulu ndi nkhani ya irrigation ndi ulimi othilira eti nde wasankha mkulu uyu ngati minister of irrigation kuti aonetsetse kuti program imene akubweretsa kuno ya Shire Valley irrigation ipindule inu anthu akuno komanso a president athu akudziwa kuti kuno ambiriso mumadalira business eti koma vuto kusowa mpamba ndiye akhazikitsa kathumba ka MEDEF kuti amabizinesi azimayi azibambo anyamata asungwana muthe kukongola ndalama kuti mabizinesi anu apite patsogolo a president cholinga chawo nchakuti a president cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti a Malawi akhale ndi makobili mthumba chifukwa ukakhala ndi kobili mthumba ndikuti uzikhala osangalala iwowo akhala kukonza dziko lino la Malawi ali ndi mapulani akulu makamaka nkhani ya chuma cha dziko lino iwowo program imene ya MEDEF ndi chiyambi chabe pali maprogram akuluakulu amene iwowo akukhazikitsa mdziko muno komanso tisaiwale zimene adandaula afumu ndi a MP nkhani ya chipatala, chipatala cha pano ku Dikhali Rural Hospital komanso ku Mitondo kumenekonso kufunika chipatala komanso a President apereka ma ambulance 5 dis kuno ku Chikwawa. kuti azizungulira azithandiza amene ndi odwala kuti ayende akalandire chithandizo komanso muku komanso zipatala zimene zili pa ma health centers amene amangidwa 5 pafupi ndi Majete kumeneko kufunika madotolo kumene kufunika manesi anditsimikiza kuti akhala kufika kuti kunonso amayi ndi abambo chipatala cha district akuchiganiziranso chifukwa chinamangidwa kalekale 1939. A President amayi ndi abambo akudziwa bwinobwino mmene zinthu zilili. Pondituma kuno lero andituma kuti ndidzamve chifukwa iwowo. akudikira kaye kuti atsegule campaign ena ena sakuwadziwa a president athu ikangoyambika campaign aona campaign imene sinaonekepo mu mbiri ya dziko lino chifukwa Amalawi akonzekera amayi ndi abambo aona nyekwe siikhala kampeni ya masewera ine ndakhala ndikuzungulira masiku apitawo ndinali ku Zomba Machinga, Balaka, Mangochi, uyo, Dedza, Lilongwe, kubwereranso kufika Lirangwe, Lunzu, Blantyre, amayi ndi abambo konse mene ndikuyenda khwimbi la anthu ma thousand ma thousand anthu akunenetsetsa kunena kuti iwowo pa 2 July akukavotera President Prof. Arthur Peter Mutharika kuti apitilize kulamula dziko lino la Malawi. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni inu kwathu kuno palibe zokayikisa zok, musakayikire olo pang'ono a president apeza mavoti migolo migolo chigawo chapakati chigawo cha kumpoto ku Eastern Region komanso kuno kumwera komanso ndikupempha amene mwa inu ena osalephera munasochera pang'ono alipo ena eti midzimu amene anasochera eti nthawi yobwerera ndi yomweyi tikumvana bwino bwino osati mawa tikapa- tika- tikatenga bomanso pa 2 july ndiye azabwere komatu tinali limodzi timamenya ya pansi pansi zimenezo sizimveka ayi nthawi yotuluka ndi ino yobwera poyera kuti ine ndine wa profesa Ine ndine wachilungamo, ine ndine wamtendere, ine ndine wachitukuko. Tamvana komanso pali ena amene akufuna kubwerera ku zipani, ena amapanga manyazi, akufuna kumapanga manyazi. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri olera aliyense amene akufuna kubwerera ku chipani kaya chipani cha dpp kaya chipani cha udf bwerani tikulandirani konkunonso ndili ndi ankolo anga abambo Sidik Mia honorable Sidik Mia amene aja ndikaona ndimati ankolo Ndikaona Abida Mia ndimati sister chemwali iwo ndikufuna ndilankhule lero ndi olandiridwa ngati akufuna kubwerera kaya ku chipani cha dpp ndi chawo kaya akufuna kubwerera ku udf ndi chawo ine ndi iwowo tiku- tikuchokera kutali mukudziwa kuti malemu Mia abambo awo mukudziwa bwinobwino kuti malemu Mia abambo awo ndi amene anayambitsa chipani limodzi cha udf ndi acheya dr bakili muluzi komanso amagwira ntchito limodzi ku muslim association of malawi ndife amodzi Amayi ndi abambo President Prof. Arthur Peter Mutharika akufuna umodzi mdziko muno kuti dziko lipite patsogolo, kuti chitukuko chipite patsogolo. Ineyo amayi ndi abambo ndimati ndikudziwitseni tsiku la lero kuti aliyense kuyambira lero mpakana tsiku lokaponya voti aliyense ndi Campaign Director. Ndi chani? Ndi chani? campaign director tagwirizana amene analembetsa ulendo uja 2019 aliyense apite akaponye vote pali ena amene sanavote chifukwa mwina anangokhumudwa koma tonse tikaponye vote poponya vote tisaphonye Tisaponye, timvane bwinobwino pamene poponya voti, nkhope imene tikayione ndi ya President Prof. Arthur Peter Mutharika. Tikaonanso chimanga ndi mawu a dpp. Tikumvana? Mukangoona mawu amenewo, nkhope ya. Dpp ndi a president athu mungopanga chongi ndagwirizana kapena kudinda kungopanga choncho nthawi yomweyo ndekuti president wa dziko lino ndi professor arthur peter mutharika komanso nthawi yomweyo nde kuti vice president wa dziko lino ndi Atupele ung'onoung'ono amene ali pano. Ndimati ndikutsimikizeni abale anga kuti ndigwira ntchito nanu. Ine amfumu ndi mafumu amene muli pano timakulemekezani. Mauthenga onse tikafikitsa president makamaka uthenga umene mwapereka pano ya njala vuto mmene inalipo chifukwa mvula mmene mwalongosolera inavutirapo ambiri sanathe kukolola bwino koma chifukwa president wathu ndi wachifundo iwowo ndikapatsa uthenga umenewo iwo ndikudziwa amayi ndi abambo akamakhala pansi amakhala akuganizira. Kubwera kwa ine chikhale chizindikiro kuti a President athu Prof. Arthur Peter Mutharika akakhala pansi zimene amaganiza ndikuonetsetsa kuti inu mukhale osangalala komanso mukhale muli bwino. Ndikuthokozeni kwambiri mmodzi mmodzi chifukwa chobwera tsiku la lero. Ndi msonkhano odzidzimutsa koma mwabwera mwa unyinji unyinji wanu koma tisaiwale kuti pa 2 July vote yathu